ehihie ọma ụmụ igbo ekenekwa m ụnụ nke onye chiri ya zere igbo bụ igbo ka tata mara anyị mma ka ahịa tata ahịa ọ wụna tata na-azụ n'ahịa igbo ka ọ zụtara anyị ndụ maka na a sị na ọ ndụ wụ isi onye dụ ndụ o mewe mmọnwụ adụghị ndụ mmọnwụ ana maka na ọ na-awụkwa na ugo chizuo ọmụ ha mee gịnị ọmụ ha chakee ihe ọ sọrọ mmiri ya maa ọgazi akịrịka ya ja-adị ya n'ahụ m wee na-asị ekene m ụnụ tata ihe ọ wụna ahịa bụ ụnụ na-azụ tata ka ọ zụtara anyị ihe ọma ndị chọrọ udo na ezinụlọ ka udo ya eru unu aka ọ ya azụtara unu udo isiokwu m tata wee wụrụ ndụmọdụ m na-enye ma ụmụ okoro ma ụmụ agbọghọbịa ndị na-anụbeghị di ndị na-anụbeghị nwaanyị ndị ka na-akwado akwado ịnụ m were na-asị na mụnwa wụ nwa mgbankwọ na-eji ohere a were na-enye unu ndụmọdụ dịka nwanne dịka nwanna dịka ikwu dịka ibe dịkwa ka nne maka ndị were m dịka nne ha ma ha afụ ka ihe ya eme mmadụ m gbachi nkịtị ka ya nwawa ihe mee onye ahụ unu nee anya unu afụ na mgbe gboo mgbe nna nna anyị ha na-anụ nwaanyị ihe eji anụ nwaanyị wụ agwa maka na agwa wụ mma maka onye nwaanyị si wee dowe onwe ya ya na omume ya ka eji anụ nwaanyị na mgbe gboo ihe eji anụ nwaanyị na mgbe gboo awụhụ onye otele ya vuru ivu onye ara ya ha ka ara dorathy bb naija maka na ụmụ okoro anyị kịta ihe ha ji anụ nwaanyị kịta nwaanyị o topukwere etopu nwaanyị ọ nakwa acha tọọ hmm? ọ bụkwanụ ya mere ọtụtụ ụmụ nwaanyị anyị na-eji eje ete bleaching cream maka na ụmụ nwoke na-achọ ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị dị ọcha ọtụtụ ụmụ nwaanyị nazi ete bleaching cream ka ha wee meta ụmụ nwaanyị mma ka ha wee meta ụmụ nwoke mma I mean to say ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị ara ya ja-aha ka ugwu jeriko nwaanyị ara ya ja-aha ka mgbidi jeriko ọtụtụ ụmụ nwoke na-achọ nwaanyị ukwu ya ja-aha ka pọn- panụ mọrịtara the biggest panụ mọrịtara ndị mgbe ochie mma nnukwu anyị ji awụ ya ọjị Ọ ibe ibe a na-achọzi na nwaanyị kịta o sochakwu eme ọtụtụ ụmụ nwaanyị eji na-ebewe i- na-ebewe ike ha ebewe otele ha ebewe etu nsị ha ka e wee tuye nke na-awụhụ original ka ọ wee hụnie egwu ahụnie ka bulombolom Mm? ike ha adụ ka kpọf ọ dụ ka akpụ a hara n'ikwe ọ wụghị ibe eji anụ nwaanyị ibe eji anụ nwaanyị wụ agwa ka nwaanyị si wee dowe onwe ya ya na omume nwaanyị ị ya-anụcha nwaanyị toro ogonogo maa mma etu ya ha ka panụ mọrị tara ọ bata be gị agwa ya ere ere ọ na-ebutere gị ọbara mgbani enu mba ọ wụkwa na o nweghị ụmụ nwaanyị mara mma na-enweghị ezigbo agwa e nwere ndị mara mma nwere ezigbo agwa nwee ndị nwere nnukwu otele nwere ejide ezigbo agwa kama na ibe anyị na-ayọ bụ gịnị chi gị ị na-asị chi gị na enye gị nwaanyị ya-ama obi gị nwaanyị ga-ahụ gị n'anya ọ wụkwa sọsọ na ọ hụrụ gị n'anya kama na ọ ya ahụkwu ndị be gị n'anya ọ ya ahụ ndị be unu n'anya maka na nwunye gị hụ gị n'anya ọ hụrọ nne gị ma ọ wụ nna gị n'anya nsogbu dị nna m gị nwa bụ nwaanyị ị chọrọ ịnụ di ị na-achọ nwoke nwere ego nwoke kwụwara ụnọ enu nwoke na-agba moto n'ọnụ the latest car nwoke nwoke na-evu gym nwere six pack nwoke nwere akpụ obi hmm. nwoke sere tattoo n'ahụ nna ọ bụrụ ya ka eji anụ di you might meet, meet the wrong guy ị họwo na ị sị na onye a chi gị nye- eh, ị sị na onye a ka ị chọrọ na ị chọrọ ụdị onye a bịa n'ụọ gị ekpere gị dara ada ibe ị je na-ayọ chi gị na-eso wee bịa ụwa na enye gị nwoke ga-ama obi gị nwoke ga-ewere gị dịka nwunye gị nwunye nwoke ji awụ ọ hụ gị as nwoke ya-awụ gụ na ya nọrọ dịka mmadụ na ejima ya anọ nwoke ji awụ o were gị dịka nne ya nwoke ji ewe gị dịka nwanne ya nwaanyị were gị dịka nne ya were gị dịka nwunye ya were gị dịka ejima ya ọ ibe anyị na-ayọ ịghọtago ọ ihe anyị na-ayọ unu ayọna nwoke nwere ego nwoke na-agba jeep nwoke nwere nke a nwee nke a mba Mm? ekpere anyị unu ụmụ nwanyị ekpere anyị wụ ụmụ nwanyị wụ ka gịnị mee ka ndị ana ndị ichie be nna ka o nye anyị nwa wụ ụmụ nwanyị ezigbo nwoke ezigbo di nwere obi mmadụ na mgbe ihe ji wee were advice nke a wee bido ngwa gezie ntị ka m gwa gị ma atụnye gị azụ na esi m olu wee bịa amụ ọtụtụ ụmụ nwoke nụrụ nwaanyị nụtara gịnị nsogbu ọtụtụ ụmụ nwaanyị nụrụ di nụta gịnị nsogbu o wee wụrụ gịnị ajụghị ese ajụghị ese wee nụwa di ya ka mụnwa nwa mgbankwọ ji a wụ m na-ekwu m na-asị unu gaa n'afa jeenụ jụọ ese jee ka a hụọrọ unu ọ wụ gị wụ nwaanyị di na-abịara gị ọ sọghị gị nsọ ịjụ ese were aha ya nwa nwoke jee n'afa jee na ndị ezigbo dibịa na-eme ọdịnala sị ya na onye a na-abịara gị di na ị chọrọ ịjụ ese gbanyere- gbasara ya na ị chọrọ ịjụ ajụjụ banyere ya nwa nwoke ebe ahụ ka i ji ya amazi ma ọ gị gaba ka ọ gị agana maka na afa ya asị gị ya agwa gị ọ dabara gị na onye a ka ọ na ọ dabara gị na onye a ị ghọtara ọ dị mkpa ịjụ ese maka na ọtụtụ ụmụ nwoke wụ ndị tinyegoro aka n'ihe dị njọ emechaa ha eburu ya nwa wụ ọrakwu na ụchụ wee bịa nụọ gị nwa wụ nwaanyị ọtụtụ ụmụ nwoke wụ ndị ụmụ nwaanyị nyegoro obi ha wee na nwaanyị nyere gị obi ọ dụrụ gị ime nke izizi ị sị ya jee wofi ya i nye ya ego force e wofi ya nke ịbọ i nye ya ego force wofi ya nke ịtọ i nye ya ego force wofi ya nke ịnọ ọ dụghị gị mma na enyi mana ọ dụ gị mma na ọnụnụ ọ dụghị gị mma na ọnụnụ sorry mana ọ dụ gị mma na enyi Hmm? ọ dụ gị mma n'enyi ọ dụghị mma na ọnụnụ mana ọ dụ gị mma n'enyi obi ụmụ nwaka- obi ụmụaka ahụ ndị ahụ a na-ewepụ ewepụ unu eche na obi dị ha mma obi adịghị ha mma ya nwa bụ nwaanyị mechara ya abortion ya agbahapụ ya were jee nụbata gị ka i che na obi dị ya nwa wụ nwaanyị mma ị mara ọnụ ọ bụrụ ya nwa wụ nwoke ka i che na ọ gara eso ya na ya nwa kwuru ekwu bụọ ya ọnụ o nwere ike ọ sị ya na ọ nụta nwaanyị na ya nwa enweghị ike ịmụtara ya nwa i che na ọ ya la eme i nwere ike sị na aka gị dị ọcha ị maha mgbe ha nụwara ị maha mgbe ha bidoro nwanne m n'isi ya nwa as far as na ọ ya nwa na-anụ gị ọ ya-ere ọtụtụ ụmụ nwoke wụ ndị kwawugoro ọbara n'ụzọ na-ezighị ezi ọtụtụ ụmụ nwoke wụ ndị megoro ihe arụ mpụ were bịa nụọ gị nwa nwaanyị i soro ya mee gịnị vuru ihe nwa mkpi vu ị na-ata ọfụ na-emetọrọ ọtụtụ ụmụ nwoke na-abịa ịnụ gị bụ ndị onye ụwa ha mebiri ihe ọdịnana dị na ngwuru wo ndị ndị ụwa ha gabula aga metere ihe ana ihe arụ ya soro ndị nke a mụpụtara amụpụta wee na-aga mana ọ wụ na gị nwa wụ nwaanyị gara gbaa afa jụọ ese n'isi ya nwa wụ nwoke ụdị ihe dị otu a dapụta n'afa ị kpọọ ya ma ọ bụrụ na ị hụrụ ya n'anya ị sị ya na nee nee ihe afa kwuru ka unu naabọ jewe ya nwa wụ ije i tinye aka i soro ya unu eje rụwa ya nwa wụ ihe ka e mebie ya nwa wụ ọnụ a vụrụ avụ ka e mebie ya nwa wụ ihe ana e metere e mebichaa ya unu anụwazie gị nwa wụ nwoke na-eje ịnụ nwaanyị na ọ mara mma o toro ogo ọ dị ọcha o nwere open teeth o nwere pointed nose ee nwa mere nke a ị maghị ihe ya nwa wụ nwaanyị metere ị maghị ma onye ụwa ya ị maghị ibe onye ụwa ya bikọrịrị aka ya nwa wụ arụ sorokwe onye nke anụnwa na ụwa nke abụọ ya were fụta ọtụtụ bụ ndị rụkatara ana ha nwụọ ha afụtakwa ụwa ya continuekwe na ana ahụ ha na-arụ ị bịa nụrụ ha i vuru ihe nwa mkpi vu ọ dụ mma ọ dụ mma ọtụtụ ụmụ nwaanyị wụgo ndị tigachara aka n'ọtụtụ ihe ihe na-ezighị ezi ma ndị ha ma na ọ ha arụ ka ọ wụ ka unu eche na arụ adịghị eso mmadụ arụ na-eso mmadụ unu tikọcha aka ọ na-eso onye ahụ nwoke abịa nụrụ na-ajụha ese onye ka o ji jee abụ o bidoro na mgbe nna nna anyị ha na mgbe gboo do na o nwere mgbe m na-aga ụka o nwere onye ndị ụka si wee tinye ya. ọ na-awa abịa sị gị na gị weta picture the guy wee bịa n'ụlọ ụka pastor afụọrọ gị vision mana kịta onye ọwụna na ọdịnana nke ha ndị ọcha mewe nke ha anyị nwa wụ ndị igbo mewe nke anyị i jeru ọsọsọ immediately wee kpọrọ dibịa ya nwa wụ dibịa ọdịnana kpọọrọ ya afa onye ahụ sị ọ ya adabara gị na ọ ya na ọ wụ na ọ ya adaba ka ị chọrọ ịma ihe ndị ana na ndị ichie be nna gị kwuru na aja ana be nna gị ihe ọ na-ekwu n'isi ya nwa wụ the person ọ wụkwaha na love o nwere ikwu na a na-emefu love love love na ihe ịnụ ha enwụọ mana mbọsị ọwụna ị gara n'afa a sị gị na gị gbawara onye ọsọ na gị na ya ya ha anụnyi nwanne ọ sọ gị katọ ịhụnanya na-egbu gị emetaghị nke a na ịhụnanya maka ịhụnanya ọ ya aba n'afụfụ hmm? ya ka o ji dụ mkpa dụ mma ịjụ ese jụwanụ ase jụwanụ ase ịjụ ase amaka anyị nwa wụ ndị na-arụ ọrụ ya agwa gị nwa m ihe people na-agabiga ihe ọtụtụ n'ime n'ime unu report anyị wee si ebe a weta e si ebe a weta ị jụha ese wee jee nụwa nwaanyị gị nwa nwaanyị jụha ese wee jee nụwa di kee ka i si enwe happiness in your marriage ọ wụghị onye edewere gị ọ ya awụ na ọ di onye ọzọ dute ịhụnanya na ajụghị ase daba n'aka ya ị hụ na ọ wụ ọkụ o nwe ndị ọ ya awụ agachaa n'afa asị gị na ọ wụ ọkụ ha ekwechiri oge ikpeazụ ha afụ ihe ha mere onwe ha jụwanụ ase jụwa ase anụna nwaanyị na ọ mara mma anụna nwaanyị na o toro ogo ma ọ bụ na ọ ka gị nwee ego o nweghị ihe ị nwere ọ ya awụ ị nụọ ya ọ ya wetara gị good luck mba anụkwala nwaanyị na ọ wụ eze nwaanyị o nwere ọtụtụ n'ime unu na-agbakwu unu hụrụ anya na mmadụ na-eme eze nwaanyị unu a na-agbaje na unu ya anụ ị jụkwara ndị a na ị jụkwara ase ọ ihe ị ya ebuni ị jụkwara ma ọ ihe gị nwa ya ebuni maka na isi ka isi akaha aka anakwaghị evu ogidi go nọọ isi kara aka na-evu ogidi anụkwana nke ọ ya awụ ị nụọ you will just turn into a slave ọ bụrụ na spirit dị eze nwaanyị ka gị 100 times you will just turn into a slave a bịa nazị asị asị na o ji ọgwụ wee jido gị mba ị jụkwara ese wee nụwa ndị a na-awụ ahụhụ a na eze nwaanyị gbara na-aga after all agba gị n'afa na ị wụ mmi- nwa mmiri na o nwere ike ọ wụrụ na ọ dabara jụwa ese jụwanụ ase ụmụnne m igbo bụ igbo jụwanụ ase tupu unu etiba aka n'ihe unu ayaha ebuni ndewonụ a ka m bụkwa nwaada unu nwaanyị mgbankwọ chidimma ọfọegbu ijele onye gboo ka emesịanụ